Igbo ndị ọma ndewo nụ ehihie ọma dịrị ụnụ dịkà ụnụ na-ekiri BBC News ugbu a aha m bụ Chioma Obianinwa em ọ bụrụ na ụnụ gara n'obe ọba ozi anyị ụnyaahụ ụnụ ga-ahụ na anyị wepụtara akụkọ em etu ihe si wee kwụrụ gbasara ọnọdụ onyeisi indigenous people of Biafra bụ Nnamdi Kanu etu ihe si wee kwụrụ n'ebe ọ nọ na DSS anyị gwakwara gị na ọkaiwu ya bụ barista Ifeanyi Ejiofor ahụla ma weta ozi o zipụrụ ọha na eze mana ugbu a anyị na ọkaiwu um, Ifeanyi Ejiofor bụ ọkaiwu Nnamdi Kanu nọ ka ọ gwakwuo anyị ka ya bụ ije si wee gaa anyị na-anabata gị biko kene ọha na eze ndị Igbo
ọha na eze ekene ekene nụ nke onye chi ya zere ụtụtụ ụtụtụ a ehihie ọma ka ọ bụzi ọ bụ ụtụtụ ọma ehihie ọma ehihie ọma anyị ndewo nụ daalụ rinne amụ anyị i bu n'ihu ama m na ọ ga-enyekwa ọtụtụ ndị olileanya mana gwa anyị ka ka e si wee nabata gị n'ọgbọ ndị Department for um, State Security ụnyaahụ ị gara
em ndewo rinne ihe mere bụ na m ịma na ndị anyị na ha na-eme ka ife siri ike ha ha eji nwayọ eso ha maka i were nwayọ so ha ewere ha agbara bọọlụ so Kọtụ nyere ọda nyere nyere iwu na ụbọchị gara aga kwuo na anyị nwa ga-eje na-afụzi ya ee ugboro ụbọchị one n'izu ụka anyị ji afụ ya and um, dịka etu akwụkwọ iwu si wee dị ebe ọ na kọtụ nyere iwu ọ kọtụ nyere iwu sị kpọrọ ya debe debe n'ụlọ ndị ndị uwe ojii na-ekechi anya anụ ofu kọtụ ahụ kwa sịrị anyị jee na-afụ ya kwuo ụbọchị anyị esi na-afụ ya so ebe ọ na kọt enyego anyị enyego anyị iwu nye anyị nhazi n'oge na mgbe anyị eji na-afụ ya o nwere ihe ya-eme na ọ bụ na obodo isi dị mma obodo ndị obodo ndị mmadụ na-ege na- na-asọpụrụ iwu obodo anyị eji wee were akwụkwọ iwu ahụ wee jekwuo n'ụlọ ịfụ ya ịfụ onye anyị na-ekpere ikpe fa sị anyị nwa ka anyị dewekwa akwụkwọ ọzọ ehe so anyị de- anyị dekwa akwụkwọ na anyị ederekwa akwụkwọ iche edezi akwụkwọ iche wee yọọ ha na anyị anyị chọrọ ịfụ ya nụ ka ha wee tinye aka na ya akwụkwọ onye isi fa tizie aka na ya akwụkwọ na anyị bịawazi ya so anyị wee fụ na ife abụrụ ife a kpalụ ka a na-eme ehe na m na anyị emekwa ogologo okwu na ụka pụta so anyị wee jekwu ụlọ ikpe je gwa fa na onye a na ndị akwụ na ya afịa ha maka ọ bụrọ ife iwu kwuru ka ha mere ee and o nwere ife akwụkwọ iwu gwara anyị ya-eme na ọ bụrụ na onye nyere iwu ya onye nyere iwu onye nyere iwu onye ụlọ ikpe nyere iwu ya mee ife o merọ anyị wee sị na anyị eje ka anyị tinye aka n'akwụkwọ anyị mere ihe akwụkwọ iwu gwara anyị ee anyị jekwa ụlọ ikpe mewegasị ife akwụkwọ iwu gwara anyị were akwụkwọ nye ha igosi na ọ na ha gaba n'iru a nwere ike onye isi ha nwere ike akpụrụkwa ya jekwa ụlọ ụlọ mkpọrọ je tinye n'ụlọ mkpọrọ maka ọ dara iwu- ọ dara iwu okwu na ya amarọ asọpụrụ akwụkwọ iwu na akwari ugwu mee ife o kwuru so m ma na nya ife nwere ike iso n'ife metara fa n'arụ fa gbakeriwezi ana wee mpụta nya kpọwa anyị na-akpọ aghara aghara anyị bịa ọga ka anyị bịa wee fụ ya Aha, am, ọzọ dịkwa ibe bụ na ị makwa na ị ma na ikwu na ibe ma ndị be anyị ma ndị bi na mba ma ndị bi ebe dị iche iche Ah, onye ọbụla uche echebego onye ọbụla na nke a kpọtara ụlọ ikpe a na-ekwuzi okwu ife ya na ọ bụrụkwazi ife dị ka a na-akụ aka na- na-akụ aka na okwute na nkwara na ọ dị ka ma o nwere ife merenụ ehe ee na ọ bụkwa na nwere ife merenụ na na ọ bụkwa na nwere- na- ha- ọ naghị eme n'ife ọjọọ so anyị wee jef- anyị jebe nya anyị masị na m anyị jebe nya fa nabatara anyị ọfụma ehe jebe nya fa anyị ruo fụ ya anyị na-akpara nkata ọfụma ọ tekwuru nnukwu aka anyị na-akpagasị ife dị iche iche ma etu esi akwado ma ikpe na ife ndị ọzọ ọ bụrọ ife anyị kwube ebe a mana nke ka mkpa bụ na anyị fụrụ ya anyị dekwara na-ama na ha nabatara anyị maka na akwụkwọ iwu si na iwu na fa ya-anabata anyị Eh, na ịhapụ ha ịhapụ ha etu ha si eme fa sị i dee akwụkwọ itinye aka na akwụkwọ maka ha si eme oge sọrọ ha agwa gị bịa so o nwere ike ọf- ọ- ọ gacha ofu izu ụka sị gị bịa ka i wee fụ ya Mm, so ọ nya ka anyị ji wee wee na-ekelekwa chineke na anyị fụrụ ya fụ ọnọdụ ọ nọ- ọ nọ- ọ nọ ka anyị je fụ ya ụnya so anyị na-ekene chineke kwuo na maka kama na o tee aka o ji dị njọ na adị mma ee mana ife ọdụ- ọzọ dị ka ibe ya bụ na-agwa ndị be anyị m ji ohere a na-agwa ndị be anyị bụ na o ji onye n'ana ji onwe ya ee ka ndị igbo niile mara ebe ha nọ ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na mba be anyị mana ọkwa igbo ọkwa igbo niile ka a kụrụ ịga debe ofu ebe Ehe, so na onye ọ na mmadụ ka o si etinye ọnụ n'okwu ọ na-etinye ọnụ na ya maka ihe mere Nnamdị Kanụ mere ndị mere Nnamdị Kanụ mere igbo niile ma ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ọfịa ma ndị nọ n'ụlọ ehe nọ nọ onye na-ekwupụtara igbo ka aka ji and onye aka ji a- a- onye na-ekwu onye kwuru igbo na- na- na- na-agba mbọ ka ube- be anyị ka ndị be anyị ka ndụ fa na-ebi dị mma ka ife ọma mere ha ka aka ji ife ọ pụta kịta abụrụ na o nwee onye kwuziri ehe ka amakwa na na na na akwụkwọ anyị niile akwụkwọ igbo niile ka a kọrọ ịga ebe ofu ebe etu mbe ka nkọwa etu a nkwụ etu a niile etu a ka onye ọ na-aghọta ka m si kwu ya ehe na onye mara ka o si eme mara ka o si agba mbọ na-etinye ọnụ n'okwu tinye ọnụ n'okwu ehe maka na ọ dụ be ndị ọ dụ be ndị ọkwa nke ndị ofe mmanụ mere ọgbakịrịba ana gbadebe nwa- nwanne ha okirikiri ebe ọ nọ ebe a sị na aka ya eji ekwe na aka ya ejide ha kịta emego em, emego ife a na-eme eh, nwaanyị na m- ya na nwa- nwaanyị akwụ nwaanyị nwaanyị ihe a na-eme m nwaanyị nwaanyị nwa- nwa- nwa- nwa kwara aza ara nne ka ọ gị na ma ka e si ekwu ya so anwụbụrụ ga a akọrọ akụkọ a kọfe nke a gafere anyị kwutezi maka ya maka na ndị be ha pụta kwụdebe so ndị be anyị apụtakwa kwụdowekwa ya ha ọ bụrọ nke ị nọ n'ime ụlọ na-ekwu Hmm. Daalụ.
nkwado ahụ n'ụlọ ikpe ọtụtụ mmadụ pụtara bịa Mhm. kwado Nnamdi Kanu mana ee tupu m jụọ gị ajụjụ ọzọ Nnamdi Kanu dịka i si wee kwu na ọ gwara ụnụ ọtụtụ ihe o jizi ọnụ ya wee kọrọ ụnụ ka ya bụ nwụchi na ihe niile ị ma na e nwego ọtụtụ akụkọ achọghị m ịbaba n'akụkọ meburu na mbụ e nwego ọtụtụ akụkọ etu e si wee nwụchie ndị Kenya sị na ndị gọọmenti nke Kenya na-agọ na ọ bụ na aka ha adịghị ya o jizi ọnụ ya wee kọrọ gị ihe merenụ etu e si nwụchi ya na etu o si rute ebe ọ nọ ugbu a N- n- n- nke bụ eziokwu bụ na achọrọ m ka ndị Igbo niile were ohere a na-ekene Chineke na Nnamdị Kanụ dị ndụ maka na nya nwa na onwe ya na-agwa anyị okwu tata ọ na-agwa anyị na ọ marọ na ọ ga-adụ ndụ tata maka na anyị na ndị Kenya anyị na ndị Kenya anyị nwere ka anyị kwuo anyị nwere nnukwute ka anyị kwuo nọọ um, a sịrị ụbọchị nta chụọ n'owere nchi mana ọ ka Igbo mara na anyị na ndị Kenya nwere ka anyị kwuo ihe mere Nnamdi Kanu na Kenya abụrọ ihe a na-akọ akọ Ehe, maka na ka o si gwa m ọ sị na ọ marọ na ọ ga-adị ndụ gwanata ọ marọ na ha- ha adịtị nwuchie wee kpụrụ ya kpụje ebe abụrọ ebe a na-edebe ebe obere ebe ndị uwe ojii ma ọ bụ ebe ndị na-ekechi anya na ife ndị ọzọ nọ wee megasị ife dị iche iche akaje dị iche iche gosi na nya nwa na ọ mgbu ka a chọrọ igbu enu ehe so ọ nnukwu ogologo akụkọ m amara na akọcha akọcha ebe a ehe and ife niile na-abụ na dịka etu si kwu ekwuola m ya mbụ kwuo ya ọzọ na na oke nọ n'ụlọ gwa nke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga Ee, ihe na-abụ nkata a kpara akpa e jisi isi wee kwe ya ọ ọ obodo a na ofu ofu ndị pas na ofu ekpo ekpo ekpo niile ọ obodo a na ndị kenya kpara nkata niile ahụ na ife ndị ọzọ so ndị nọdebere okirikiri ngwa ndị a magasị ndị ndị aka ha dịgasị n'ife dị ife dị ọga ife ọda aga gasị m ama akpọ afa ebe a maka ọ bụrọ nya bụ mkpa m kịta Ee, ife a na-akọ kịta abụrụ onye mkpa m ihe m mkpa m na m na Nnamdị Kanụ aka ya ji erapụrụ ya ọ nya kpatara anyị na-agba mbọ hụ na anyị nwere ike Ee, ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ ebe a ma akwụkwọ a na-agbagasị ebe dị iche iche ma ndị a na-agba n'obodo oyibo ma nke a na-agba na amerịka mba amerịka ma nke a na-agba na mba mba mba em,
i kwuru sị na ndị ji ya ndị DSS na-ekwu na ha na-enye Nnamdi Kanu nleta anya nleta anya ahụike mana ị chere na o kwesịrị ka e nyekwuo ya nleta anya ahụike karịa nke um, ha na-enye ya ugbu a ị gwara ha ha kwetere mgbe ị gwara ha
ee ife dị na ya bụ na fa na-eme fa na-eme ka ike fa ra bụ ndị ndị dss ehe, fa na-enete ya anya na-eweta ọgwụ mana m, anyị achọrọ ka ka anyị were ọgwụ fa wee na wee gbaba anyị achọrọ ka anyị dewe uche anyị n'ọgwụ fa fa na-enye ọ nya ka anyị ji- anyị jego ụlọ ikpe akwụkwọ e doro na ikpe kịta so wee na-ekwu na anyị chọrọ ka anyị kpọta onye ezigbote dọkịta na-afụ maka arụ isi ike ehe ka ọ bịa nee ya anya ya bịa nee ya anya ehe o lee ya anya ife dịgasị iche iche o lee ya anya n'arụ ya ehe maka o nwegasịrị ife ndị a ndị dss enwerọ n'ọgwụ faba ya enwerọ ehe o nwere ife enwerọ gasị ya eji na-efe anya oge ụfọdụ dịka afa dịka afa na ndị a na-akpọta na-eme trial luck ehe e welụ nke a e welụ nke a erie m ego e welụ nke a nye ya ka ọ na-aṅụ so mana anyị chọrọ ka a kpachapụ anya nee ya anya ọfụma ehe ka a dị sure na ahụ ya niile ezuru oke ọ nya ife anyị na-ekwu a dị sure na ahụ ya adị m ekwu na adị m ekwu na ọ gbasirọ ike ọ gbasiri ike o nọ na anyị enekwa ya anyị enekwa anyị chọrọ onye dọkịta dọkịta si ebe dị ndị mba ofesi ma ebe dị iche dọkịta anyị ma ma ife a na-eme ehe ya bịa nee ya anya nechaa ya anya o nye ya m o nye ya nye- o nyegasị ya ọgwụ na ife ndị ọzọ Ehe. ee so ọ nya ka m na-ekwu na anyị eji nke ndị dss na-enye wee wee wee wee sị na tụkwasị tụkwasị ya obi na anyị chọ- anyị na-ekwu anyị tigo anyị tigo akwụkwọ n'ụlọ ikpe ee mana dịka etu ife si kwụ na dọkịta na ụlọ ikpe fụcha ife anyị tigasịrị ife ndị ọzọ na ọ ya ene- ọ ya enebe anya n'anya okwu ya ya ọ ya anabata anyị ka anyị kpọta dọkịta ya ene ya anya Ehe, so ene ya anya ọfụma e wee na-enye ya ọgwụ maka emeka ya akaja na mba Kenya emeka ya akaja ee so bịakwa ebe a debekwa ebe nọ nna ka ị nọ ee so ife ndị a bụ ife na-edi ka ka m- ka ka enebecha anya ee so condition ọ kwụsịrị ike mana ya nwa na onwe ya obi siri ike ọrọ ada ọrọ ada mba cha cha cha Nnamdị Kanụ adarọ mba Ee, so o ji wee tụ ndị gwa sị gwa ndị mmadụ na ọ na-ekene fa na-ekene ndị dị iche iche na enyemaka ha na-enye anyị kọchakwara ka ha si ha si agba mbọ na ma ndị na-ekpe ekpere eh, ma ndị na-ekwu okwu na n'igwe ma ndị na-agba akwụkwọ nọ n'ikpe ma ndị na- ma ndị na-ekwutọ na-ekwu na ife mere adịrọ mma ehe na-agba mbọ ụwa ha gbanye dị na ife mere adịrọ mma na ọrọ otu a ka esi eme ihe je na mba ihe je na mba mmadụ jee tọrọ mmadụ kpọnata obodo a ehe so na ọrọ ka esi eme na o nwere akwụkwọ iwu kwuru ka esi eme na ọ bụrụ na onye ọnwa ife o melu ehe o, so mana amana m ife na anyị ọ ya adịcha mma

em, ugwu ugwu eh, ngwa a- asị na m na oke gaba asị na ndị be anyị kwu na ugwu ama afịara anyị ịrịgo Eh, ugwu ama style Eh, ka m kọwa ka ihe si otu ugwu ama style eji arị ya ya tricks eji arị ya ọ na-afịarị ịrịgo Eh, so mana ife na nwa obere oge ha akpọtụ ọbịa akpọrọkwa Nnamdị Kanu pụta ka m si akpọrọ ya pụta Ehe.
nnukwute ihe Nnamdi chọrọ ugbu a nke ndị bekee na-akpọ request ka gị na ya fụrụ kedu ihe bụkarịcha mkpa ya ugbu a
ife bụ mkpa ya abụrọ ife ma ife ma ekwuwe ife dị mkpa ya dịgasị daba ndaba m mana ọtụtụ ya m ma ekwube ya n'ebe a mụ na gị nọ ee maka na ị fụrụ na ee ị fụrụ na ọ bụ ife asị dị subjudice subjudice n'ụlọ iwu ọ mean na ọ ife dị n'ikpe ha nwere nke anyị metụrụ aka metụrụ aka gasị aka ebe a ee so ọzọ dịka ibe ya bụ na em, obi ya aṅụrị na ndị mmadụ anakpụrụla ha ụla Ehe, na ndị mmadụ na-agbakọ mbọ n'ụzọ a na-agba mbọ n'ụzọ ịpụ- ụzọ pụrụ iche ka ọ pụta ehe maka na ife dị mkpa anọ aka ji arapụ ya o nwere ife mmelụ ọnya ife dị mkpa aka ji arapụ ya ehe maka ọ na aka aka ruo ori ori arapụ ya Mm. ihe mere m ji ajụ gị ajụjụ ahụ ịma na abịakwara nwee akụkọ gbasatara em, mba Britain itinye aka dịka em, Nnamdị Kanụ bụ onye mba Britain ama m ị na-aghọta enwee mgbe a na-eche na ha ga-azọbanye ụkwụ na okwu anụnwa wee gbapụta onye nke ha ọ ya mee m ji ajụ o nwe ka o si kwu- kwulite maka ya
maka enyemaka ma ife nke i kwuru kịta maka ndị mba Britain mhm. anyị kwuru maka ya kwukwa maka ndị ife ndị ọzọ dịgasị iche iche ee ịmara
Eh, Ada m anụzi ife ị na-ekwu. Ewo, ewo, ndo, Eh, sorry.
eh, nsogbu adịrọ, ọ ya bụ netwọk. Mm, ọ ndị na-akpara fo- eh, so ụzụ amarọ akpụ ogene ụdọ anya gbara ọnụ- egbe- o nee egbe anya n'ọdụ Mm, anyị ma na ndị briten mba briten bụ ọ bụ onye- ọ bụ onye ọ- ndị ọ bụ nwa ha mm, ndị ọ bụ nwa ha ife mm, ndị ọzọ onye be ha eh, n'ụzọ ụzọ oyibo si kwu ya na ọ their national ka ọ bụ mm, so na ha nwere ife dịgasị iche iche ha na obodo a na-eme na mkpụrụ mkpụrụ Mm. ma ife ha na-erite n'aka obodo a ha ya eme ka asị na fa na-etinye ije ha n'ebe ife anyị na-eme ife gbasara ọnọdụ ọnọdụ nwa ahụ nwoke bụ Nnamdi Kanu ka ha na-eje ije aghụghọ ehe mana ị ma na ndị ndị mb- ndị mba ofesi adịrọ ka ndị be anyị maka na ndị mba ofesi onye mee nke adịrọ mma a kpọrọ ya jee ụlọ ikpe Ee, ije ebe anyị gwa na na nwa ha echi na ọ- ọ ya eme nke a, nke a ka ọ ya ememe nke ọzọ na ife iwu- ụlọ ikpe kwuru ọ ya eme so ife niile a na-eme na mba mba mba briten kịta akpụrụgo ha jewe ụlọ ikpe kịta ka agwa fa na ife ha agwa ha na na mee ife a bụ the obligation fa ya fa ya fa ya ife kwesịrị na fa ya eme na fa ya eme ee ọnọkọ unlike obodo a obodo a nwere ebe a ebe a bụrụ ebe e nwere na akwụkwọ iwu a na- a na- a na-atụkwasị akwụkwọ iwu obi mmadụ nwere ike ịpụta kịta mee ife sọrọ ya na pụọla onwe ya, gwa na ọ ya bụ na ọ fa na-achị enwekasị na o si ugwu awụsa ee ndị nke a nwere laịsensị mee ife sọrọ fa mana ebe a nwere ndị pụta kpọ mmadụ ihe enwude ọ kpụrụ jee na ikpe jee tụọ nga onye sịrị mmadụ na onye ahụ bụ anụmanụ ma onye ahụ nke asị mana um, so ebe a bụrụ ebe akwụkwọ iwu na-alụ ọrụ etu a unu sitekwa anya maka onye ma- onye na-agụ ma ka o si aga so ebe a ebe ndị nwere kapasiti ndị nwe onwe ndị nwe obodo a ha ndị a ka akwụkwọ iwu na-alụ ọrụ mana akwụkwọ nsọ ọ gafere obodo a gbadata saịdị saịdị ụzọ ụzọ be anyị ụzọ enu igbo agwa unu na anyị ncha bụ ndị ndị na anyị bụ ndị na anyị bụ ndị ndị bịara abịa ama na-ete ebe na-eche so na mba ofesi mba ofesi mba briten na akpụgo ha jewe ụlọikpe ka a gwa fa ife fa ya eme maka fa na-agha agha a gwara fa na aka fa dị n'aka ife ji ihe na-eme Nnamdị Kanụ ee mana ee ama na oge atụrụ anya ụnụ adakwa na ife a dị eme n'ụlọ ikpe n'ọkpụkpọ n'ụlọ ikpe a ebe ụlọ ikpe a ebe ike anyị dụ anyị ama anụ ọgụ anyị ama agba mgba ee mana ama na like nke a ndị ọcha nke a dịka but nke a ndị ọcha na- na-enye aka na-ajụkwa na-ajụ asị particularly ndị mba amerịka na-ajụ asị na ife ndị ọzọ kere ife na-eme taa ka ihe mere ụnyaahụ kere ka Nnamdi Kanu dị ee so obodo anyị anị ya- ha anyị anị ya n'ike n'ike maka ama na fam ama na ndị mba- ndị mba- ndị mba ofesi ya eme etu o si wee fịa onye ọbụla arụ ee ọ bụ na ịjụ na ị ya eme ife akwụkwọ iwu kwuru ma ọ na ị ya ahapụ ya dịka etu ahụ si- akwụkwọ si gị gbakwa oke megide akwa ego ị na-anara maka ya- ma ndị na-eji agba mbibi eje gbarakwa ha mbibi ka afọ ma ife ndị ọzọ a na-ana- a na-atụkwasị anya a na-atụkwasị obi n'aka bara ha a ga-ejekwa nara ọzọ and ekwe ekweta ama na ama na ọrụ a na-arụ ebe a na-aga n'iru ha maka ị na-ege ntị na o nwere ụgbọ a na-eji agbagbusi ndị mmadụ ekwu na anyị bunatazi obodo ha ife na ọrụ a na-alụ alụ ife na ife na ahụ ikpe ike dị n'ụlọ ikpe na-eme Ee, etu akụ esikwara ife ndị ọzọ ma ije gba mbibi ijere gba mbibi agwa ha na ya na sọ ijere na ndị Igbo- ndị- ndị mba ọzọ agwa ha na ya na na ego anyị ga-eji anakọta ije iji eme ndị ba- ndị Igbo ife ọjọọ na ya anazi ya so ha nwere ụzọ dị iche anyị si ma ndị anyị ekwu na ha ejezi obodo ya weta acha ngwuru ndị a na-akọmpaịl afa ha ekwu na ha ebezi Ee, ndị na-eme anyị ife ọjọọ so ife dị na bụ ife na-aga n'iru kịta Ee, arapụ na arapụ arapụ Nnamdị Kanụ fa ya nọ- fa ya na-ata afụfụ ya wee luo mgbe arapụrụ ya Ee, na ama na ezumike ya adịrọ maka na maka m, maka na eh, nwata jụ na nwa ya ama alahụ ụla mana ya- mana na nne ya ama alahụ ụla mana ọ alara ụla ee so ndị mba ofesi na-enye aka n'ụzọ pụrụ iche mana fa na-enye aka na enyemaka ha anyị na-afụ ya n'ụzọ pụrụ iche so ama na enwere ike na ama na-afụ ya eh, ma ọ na-aga n'ikuku ife na-aga n'ikuku ka nkụ eh, enwere ebe a na-agbachigasị ụzọ kịta ebe a na-agbachigasị ụzọ kịta ebe mara gị na-awụzi ego ma ndị na-eje a- ebe a na-eje anara ọgwụ ha ebe ndị na-agbachibe gị obodo oyibo so ọ bụ onye a kpọrọ ije ka ọ nara ọgwụ gada asị ya lachigha azụ jebe ebe unu na-eje egbusi mmadụ ka ndị ṅụwa ọgwụ unu ese ọ bụrụ ihe dị ka ya, daalụ nwanne m daalụ ada hụ chi ngozi ego n'oge ehihie ọrụ gị dị mma biko zakwuo m nke a ndị IPOB sị na ọ bụrụ na akpọpụtaghị Nnamdi Kanu na a ga-enwe ihe a kpọrọ sit at home bido n'ọgọst 9th hmm. na ha na-enye gọọmenti naijiria ruo ọgọst 8th ọ bụrụ na ha emeghị ihe ahụ ọgọst 9th a ga-enwe sit at home kedu ihe i nwere ikwu maka nke a ọ ka ga-aga n'ihu otu a fugoro Nnamdi Kanu ifugoro Nnamdi Kanu ka mba na abụrụ onye IPOB hmm. na dịka etu i si kwuo ya ama na enewe ya anya ama na nwere ike mgbe ga-emecha e kwuo m ofu okwu na ya ọ na-ayọ biko ma ọ na-ama ka anyị si mee ee ma ihe ma ọ na ife a na-ekwu ife ha sụbụzụ ikwu ee maka na mmadụ anyị je kpụrụ onye aka ya dị ọcha edebe n'ụlọ ikpe ee na-akụ na-akọ akọ akọrọgba gị na akọrọgba gị na akọrọ edebe n'ụlọ nga ee ọ na etu a ka esi akpụrụ ndị awụsa a ka-akpụchago ha ncha niile edebe n'ụlọ nga ọ ebe a ka okwu na ụka dị ebe a ka ha na-egbusiri mmadụ n'ebe ndị ọzọ nwego onye ha kpụrụ n'ime ha jebe anaghị afụcha ndị bu egbe kolo egbe n'onu na-agwa gọvanọ kwụ ọtọ na ndị polisi nnukwu ndị polisi gwafa na ọ fa na-ekwu ife eme n'obodo a na mmadụ agbaghaghị agbagha ee na fa ejere weta ego enye fa gọvanọ wepụtara na n'ọnụ ụlọ na ụlọ ya n'onyonyo wee gwa ndị obodo na sị ya na ndị a- na ndị IPOB na-ekwu inwere onwe ha na ọ fa na-achọ na ọ fa ka a ya-egbusisi na fa na fa na-eme ife ọjọọ mana ndị a na-eje atọrọ ndị mmadụ na-atọba na ekpe na atị n'ọfịa na na ndị ahụ na ọ biznes ka fa na-eme na-atọrọ enye fa ego arapụ mana ndị a na-eme ife ọjọọ na fa enwerọ ife ọjọọ fa na-eme gọvanọ kwuru ya na gọvanọ El-Rufai kwuru ya ọ dị na rekọd ị ya-afụkwu ya na so na ọ ya edego n'ugwu awụsa gbuchaa fa kwukọrọ ndị be ha na-eme ife ọjọọ ma ndị ọzọ tụọ nga wee kwuo ekwu na ndị mana nsogbu adịrọ em, ama m na anyị enebachi ihe na anya ma ama na emechaa anyị enebachi ya anya ehe maka m maka na ya eti nwata ife sị ya ebena akwa ọkwa ya ehe ị na-eti nwata ife ya ebena akwa a na-ebe akwa na- na- na-agagharị ehe so once ọ bụrụ na ife m ife ife na ka etu okwu mmadụ isi mmadụ ya na anọ n'ụlọ na-eru uju na na onye isi ya nọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ife ọ ekwu okwuru mana nsogbu adịrọ anyị na-ekwe anya daalụ eh? chi ngozi um, ikpe unu wepụrụ na African Union human rights angle ha kedu ka okwu a si wee kwụrụ ugbu a
Mm, fa anabatago onye okwu mbụ ndị African Union Court anabatago ya fa edego akwụkwọ ya anabatago ehe so a na-ama ịma nke a nabatara e wee were enye ndị obodo a enyegide ndị obodo a eweghade ife akwụkwọ n'ịza ife edere ebe ahụ maka ị ma ọ bụrọ sọ ndị mba ndị obodo a ka a gbara akwụkwọ agbakwara ndị mba Kenya akwụkwọ na ya so enyechago fa akwụkwọ ka ha edebezi ife melụnụ ehe so kenya na-agọ agọ ama na agwa ha ama na evidence eh, um, ife anyị ji n'aka wee na-ekwu okwu kịta eh, ha ha agọrarụzi agọrarụ Eh, maka o nwere ife anyị nwetachagoro m ama akpọ afa ebe a kịta na kenya ahụ so igosi na um, igosi na um, na ọ na kenya ka a nọ wee tọrọ ya ị mara ntọrọ ka atọrọ ya ntọ ka atọrọ ya ee so na egosi na kenya ka a nọ tọrọ ya a na kenya ahụ na onwe ha bụ ndị kpara nkata ahụ maka ịtọrọ ya na ọ fa kpara nkata ọrọ ife ama ọrọ ife mere ọrọ ife mere na agụdoro agụdo agụdoro agụdo ọfụma ọrụ ya nkata a kpachara kpechie wee na-eche ka atọrọ ya ebe ahụ tọrọzie ebe ahụ so na akwụkwọ niile adịgo n'ụlọ ikpe ee na ọ fa marazie nke a na-agọ agọ fa pụta bụ ụzọ gọba agọba ha gọzie kịta ha bịa gọzie gwa ndị African Union ife a na-ede ebe a na ọrọ eziokwu so ama na oge atụrụ anya em em akwụkwọ unu ka esi eje ife ndị ọzọ ehe ọ bụrụ ife dị na ya daalụ nwanne m chi ngozi o. Gbuo gị. onye ụlọ ya kawakwa ọzọ dị ka ibe ụlọ ya kawakwa ife nna- ife ndụmọdụ m na-enye unu ndị bbc maka ndị be ha obi adịrọ ha mma etu unu si ya enegha eneghara ife gbasara fa anya eji m chineke ọ na ihe a bụ live television ka unu na-eneba anya n'ife ha na-ekwu na na report ya ọfụma n'ikwu eziokwu fa na-ebo anyị ebubo ọjọọ maka na ọ na-eme ọfụma ọ maka ihe anyị na-ekwu kịta i je na my page fụ ka ndị mmadụ na-abara m mba eh, na-ayọ nsị m ọga m na-agwazi ndị okwu na ndị ahụ ndị na ndị a kpọrọ ya asị mba so ya agwa ndị otu unu ka ha chegharịa doo Aha, maka ebe Ma- otu ọkaiwu- maazị bayasị m maazị bayasị kwa mmegị na-agwa ha okwu mụ Mm. hapụ ha ma hapụ- ma hapụzụkwara ha ọnụ Mm, mana m, ka ka ọ sida dị mma na ọ dịbara ogbo o nne enwere enwere onye jụrụ ofu ajụjụ onye ahụ sị ee kedu ka i si wee mara Mm. na a tọrọ Nnamdi Kanu ajụjụ abata kịta ama m ma ị chọrọ ịza ajụjụ ahụ ka i si wee mara na atọrọ ya ọ na-ajụ m ka m si mara na atọrọ ya ọ ma na m je fụ Nnamdị Kanụ Ah, ọ ya ọrụ ọdịm ihe ọ pụtara na onye ara onye ara ọrụ eso ahụ ka anyị na-akọ ọrụ eso ahụ ka anyị na-akọ Nnamdị Kanụ kọrọ anyị ka esi tọrọ ya nọ ọra ha oge tupu m fụ ya agwa m ndị mmadụ nọ mgbe m fụrụ ya ka m ma maka akọ ha akọrọ anyị ka esi wetọrọ ya ka ọ na akọrọ anyị ihe mere na amara ihe mere anyị je kọrọ ya ihe mere na anọ dị very clear ọ dị very clear ọ dị anya dori ọrụ na onwe ife ọrụ na ọrụ na ọnọ nwere ife na-eme na ọ mara ebe ọ maka ọ kọrọ ike ife na-esi wee du ebe atọ ga n'airport ebe atọ ga eke ya agbụ kpụ ya wee si n'airport pụa gbaa egbe n'elu meche- kụwa ya isi egbe n'ife ndị ọzọ ehe so onye na onye onye ife mere na-akọrọ anyị ka o si mee onye na-ajụ m ka m si malụ ka esi tọrọ ya ka ọ chọ ka m gwa ya ọ chọ ka m gwa ya na n'ụlọ na ha je na ha je kpụrụ ya na na ha je eh, kpụrụ ya na airport kpụrụ ya na hotel na-enye nye na five star hotel na ka esi tọrọ ya so that is what happened so atọ ji atọ kọrọ na ka esi tọrọ ya na airport tọrụzie ya kpọnatakwa obodo a Eh, melụcha ya arụ emerechara arụ na Kenya ife ndị ọzọ emerechara arụ na mba Kenya emechara arụ n'ebe ahụ so before akpọrọ ya batazie obodo agwazie kpọrụzie ya bata obodo a so nọ ntọcha ntọ ka atọ ya ndewo em ịma na o nwee ihe Daalụ. kwuburu mbụ m sị na ndị mmadụ ga na-ekwu ọtụtụ ihe mana gị nwa na onwe gị ịfụgo ka anyị si eme akụkọ anyị ọ bụrụ na akụkọ pụta anyị akpọta ndị niile dị involved including IPOB anyị ege IPOB gee onye ọbụla ntị wepụta ya. ọ ihe bụ ọrụ anyị ọrụ anyị bụ nta akụkọ ama m ma ị na-aghọta so na ndị mmadụ ga na-ede Mm. ka fa si wee ghọta ọ bụrọ okwu niile ka mmadụ ya ewelụ onye nyocha onye ahụ ihe ndị ụmụazị be anyị na-ekwu ihe ụmụazị be anyị na-ekwu na ụnụ ya fụcha eziokwu na-ekpudo anyị aka n'iru na ya ekwu ya ụnụ ya fụta ka a na-akpọ ndị mmadụ na a na-asị na ụnụ na-asị na alleged na-asị na alleged na clash onye na-akọ na ndị anyị kwụ n'eziokwu mana ịma na eziokwu na-agba ụfọdụ agba ama m ma ị ghọta o nwe ndị ya-abụ ikwu eziokwu webe ha iwe mana ọrụ anyị abụghị ị na-ekwuru sọsọ ofu ebe anyị bụ ndị nta akụkọ so anyị na-ekwu onye ọbụla pụta ọ chịpụta nke ya anyị akọọ ya dịka akụkọ ọ ya mere eji kpọọ anyị nta akụkọ enweghị onye anyị dịnyere anyị adịghị dịnyere otu a maọbụ otu a otu ọbụla pụta anyị nyere gị ohere ugbu a anyị na gị kpaa nkata ka o si gị n'ọnụ ka ọha na eze gee gị ntị ọrụ anyị ka ya ahụ bụ